Amen. Yuko vya mbuyo kunumbele. Kumbuyo kumundimba. Kwa kama wangu ndo chevo, ndiye sasabe kuli at least. Ya chigawo cha thanzi. Neno tufaa tuone za malamulo a za thanzi. Aife ambiri imene tinatha kuloweza kuna kuti booster ndiye isanayambe zonse kupempha kuti no- tikakhale nako kupemphera pakutsinzina maso pemphere tikuyamikani ambuye mchifundo chanu kuti inu mwatisamala mwatitsogolera msonkhano wonse kufikanso nyengo imeneyi so tifunanso tigawanenso za thanzi tikathe kuphunzira komanso kuti no tikazindikirenso ubwino ndi ukulu wa Mulungu wathu Tipempha zochitika zonse mutsogolere komanso mutithandize kumvetsetsa mbali zomwe mwina sitimazindikira konse. Lolani kuti mzimu wanu ukhale nafe kutithandizanso mbali zonse kuti tikathe kulandira komanso kudziwa za chifuniro chanu mbali imeneyo. Khalani nane komanso ndi anthu anu machitachita athu mwa Yesu Khristu ndipempha. Amen. ya mongokumbutsana dzina langa limenelo justice mughogho kutengera ndi mbali imeneyi ya zathanzi ya ku mbali yaikulu imene tikhala tikugawana ndi mbali zimenezi ziwiri ndikufotokoza modutsamo chifukwa nthawi yathu si kuti chilichonse tifotokoze ma details onse Ndeno mfundo zikuluzikulu ziwiri zimenezi ndiyo nkhani ya physiology komanso new start. Ndiye monga mamwathanzi tiona kwambiri pa new start. Komabe tisanafike ku new start tinafuna kuti tigawane mbali iyoyo ya physiology. Kuti ena timangomva kapena mwina sizikhala zachilendo, ena sitizindikira kumene. Komano ndipempheni kuti yendere muzi kwambiri poyambirira pakati kamba kwa nthawi yochepa komabe ndi ofunikira kwambiri sanapite kutsogoloko ndiye zolembera zofotokozapo kunena kuti chidziwitso chenicheni chipezeke ndithu kumbali imeneyi ya kadyedwe kamwedwe ngakhalenso kavalidwe kuti no thanzi lathu likasungike bwino matenda nthawi zambiri amayambika chifukwa cha kuswa malamulo a zathanzi apa ndikungoyankhula malinga ndi mfundo imene zili mu quotation iyo sindikulipa china chili chilichonse pamenepo akuti no ndi chotsatira cha kuswa malamulo a zachilengedwe kapena kuzathanzi nde ntchito yathu yoyambirira yaikulu kunena kuti tikhale kuti tizindikire malamulo amenewa kuti no tikathe kukhala nako kupewa matenda amenewo chifukwa nthawi zambiri kuti adwala ifewo sikuti ndekuti zathera pa ife tokha zimakasonera kuti abale amene atizungulira ndekuti tawapatsanso chiphinjo chinanso chapadera ngati nali breadwinner kapena kuti wosakasaka pakhomo monga ngati ngati mayi uno akusamalira banja lonse amapeza pakhomo zitanthauza kunena kuti ndekuti nyumba yonse ijayo ikhala tsopano pa pamoto eh kapena pampanipani ndekuti mwina ntchito sipitanso ndekuti kachakudya chimene chitavute kodi opeza uja watani wa wa omali chopinjika chimenecho nthawi zinanso mwina athu akhala ana amene osakhala opeza chakudyayo ndekuti uja kugwira ntchito asiyanso chifukwa choti wina wake mkati mbolani zoti zifikitsa tsopano chisokonekero pamalo nde mulungu wathu sakondweretsedwa kuti azikhala pamalo pamene ana ake akhalapo zitakhala chisokonekero chinachake ndi potifunira zabwino amafunanso nthawi zonse tikazindikire malamulo azathanzi ndeno chachikulu chimene mulungu akufunitsitsa afunanso kuti aliyense akazindikire pakuphunzira za malamulo athanzi ndi kuwagwiritsa ntchito mwakaganizidwe kakuya kuti no akamutumikirenso iyeyo komanso kuti moyo umene ndapatsidwa ngati mphatso ukathenso kusamalidwa molemekeza iyeyo ndipo sizikhalanso zinthuno zokondweretsa kwa mulungu kuti wina wake adwale popeza kuti waswa malamulo ake nde zikhala ngati kumamuyesanso kunena kuti no unaswa dala lamulo lija zoti ukaswa ili uzatitake khauti wati udwala nde uzigwada pansi ambuye ndikhululukire kapena kuti mundichiritse matenda amene ndili nawo yet ukuzindikira kunena kuti chimene ndapanga apa chinabweretsa nthenda iyiyo ndili nayo ndeno ma quotation aja amene ndakhala ndikuwerenga amafotokozapo kunena kuti akakhale womvesesa wozindikira malamulo azathanzi ndezofunikira kuti aliyense amvesese mwakuya na kumeneso kwambiri mu phunziro loyambirira amafotokoza pa kangati maliko 4 verse 39 anafunsa yesu kuti malamulo awachina akulu ndi ati nde anadzayankha kuti uzikonda mulungu wako ndi mphamvu zako zonse nzeru zako zonse koma muchizungu afotokoza kuti understanding ndiye kumalizira kunena kuti no sikutali ndi ufumu wakumwamba so zoti mulungu akufunitsitsa kuti no aliyense amutumikire ndi understanding yakuya osangoti bola azimva zinthu azimatee koma akhale ndi understanding yachidziwitso chenichenicho ndekuti amvetse malamulo azathanzi ndi pokhapokha ifeyo tazindikira thupi lathu mmene likuyendera ndeno ndi chifukwa chake kwakuya phunziro ili la physiology kuti mwali za thupi lanu limakhalira kuti kodi diso ilili chifukwa chani silinasunthe apa kukhala apa kuti chimachitika nchani chikachoka apa chikapita apa zimayenda bwanji Iwe utazindikira zimenezo nde tizakhala kuthekera kumvetsetsa kuti ah, ndi chifukwa chani amati zidya nsima yo- yamgaiwa osati irani yoyera ndi chifukwa chani amati zimwa madzi odutsa one litre osati tizingokadikira kuti ah ludzu landigwira nde ndimwe madzi mavuto enanso amene tikumana nawo mbali za thanzi mu uthenga wokonzanso uwo wa za thanzi ndi chifukwa chakuti phunziro ilidwa ndilidali monga ngati first step yomvetsetsa malamulo a zathanzi ambiri tinakhala ngati tayitenga kuisiya pachani pambalipo nde timangopita kutsogolo kunena kuti ah, na kuti usi- usape- usa- usapange chabwino kuchipakira pato azakuti nkutenga kumangotani ulendo nkumapita sinanga mufuna mukhale mwina tikhale ngati uniform wetu kunena kuti akuti onse amene akupezeka mu uthengawo wa angelo atatu ndiye kuti ka- asiya kudya nyama nanenso ndasiya kudya nyama akazi ako ndio wakati ka checklist kapena ka kandandanda ka zinthu zimenezo kuti ayi mmene ukupanga ine uzizichonga la ichi ndasiya ichi ndasiya ichi ndasiya ichi ndasiya nkumangopita choncho nde sizoyenera kuti zizikhala chomwecho nde chifukwa chake phunziro ili likubwera kuti aliyense amvesese ndi chifukwa chani tikumanena kuti kaya ndi nyama musadye koma sindili pano kunena kuti tisiye kudya nyama chifukwanso kulibe verse imanena kuti odya nyama akapsa ngakhalebe pamakhala debate koma sindili kupita kumeneko nde phunziro ili likafika uzakhalanso ndi luso kunena kuti kufotokoza mwa- mwa- mwamve- mwamvemvemve chichewa si nzanga ndalondola chichewacho Wafotokoza ndipo kuchitira kumazembeza. Mwa chimene ukuphunzitsa za thanzizo wazifotokoza bwino. Chifukwa chonena kuti no tamvesesa mmene thupi la munthu likutani likuyendera. Ndiye apa akufotokoza kuti ma ministers amene akukhala mu dera lathu amvesese komanso a- amvesese komanso azindikire kwakukulu mwa nzeru umenewo pa nkhani ya health reform pano ayenera kukhala tsopano achidziwitso chachikulu mu sayansi ya physiology akamanena kuti ministers nde nthawi zambiri kuna anthu ambiri amaona kuti tikangonena kuti a minister ndikuti amene anasanjika manja kuti anthu opanga theology kapena kutchedwa abusa ndikuti basi ndi amene apo Ah, komano akuti minista ndi munthu amene amatumikira ndiye inu ndi ine okhalanso amodzi a iwo onyamula uthenga wabwino kwa anthu ena tilinso amodzi a iwo achani aminista ayi zotanthauza kunena kuti nafenso tisanafike kumvetsetsa malamulo ochita tisanafike polalikira za uthenga wa thanzi kapenanso za malamulo a za thanzi timvetsetse kwambiri phunziro limeneli la physiology tikatero ndinafotokoza kuti then they will be able to speak correctly about this subject ndiye kuti akaphunzitsa mwa- mwatchutchutchu mwamvemvemve muchitumbuka amanena kuti no kuphalaza mwaluso eti mwaluso ngati ukachifotokoza osati luso lija limakhala la skill kuti linaleja komano kuti no ukachifotokoza ndiye kuti aliyense ayamika kuti amvadi mmene anafotokozera mbaleyo zinthu ziti zidakhala zimenezo ndiyeno muphunziroli chifukwa cha nthawi imene ndapatsidwa kupeza mbiri ndangoziika kunsi kwa ma slides ma notes ndiye pena mafoni mwathu tikakapanga tikazipeza mkatikati komano ndapatsidwa kufotokoza phunziro la physiology imene kuti ndi chani makamaka chifukwa changobwera chingerezi chimenecho kuti kuti tangoti physiology ndiye aliyense adabwa kuti ah so enafe mwina sitinapita patsogolo kwambiri ndi maphunziro athu ndi ndi chani ena mwina tinamvapo kuti mwina tinachita mwayi kuphunzira zachipatala ndiye kuti tikuchidziwa enanso sili zakale konse kuti nchani makamaka tikanena kuti physiology ndi phunziro limene no limakhudza kwambiri za thupi litha kukhala thupi la munthu kapena no zomera komano mbali iyi sitikuphunzira zomera chifukwa sitili kwa agriculture tikufuna tipite kaye ku thupi lathu kuti malamulo athanzi aja tamvere bwino ndiyeno chiphunziro chimenechi chimakhala chikuyang'ana kwambiri monga mukuona kutsogolo kaja kachithunzi ka munthu akuonetsa mkatimu kuti mmene zilili ndiye kuti no umakhala ukuphunzira china chilichonse chimene no chili mwa munthu kaya ndi diso palokha kaya ndi kamwa lokha ndi zina zonse zija zimene no zili pathupi lathu kuti no mmene chikuyenderamo chimayenda chonchi chonchi chonchi chonchi mwa normal kapena kuti mwabwinobwino timachitcha physiology komano simungaphunzire physiology kuthera pompaja mwa kuona kwanga ndi experience yanga ndipo nazazindikira kuti anthu ambiri amene timazitcha kuna kuti okonza zathanzi kapena present truth timangopita kwa physiology timayimira pati pompaja komano sitimazindikira kuti cha abnormalcho chimabwera bwanji ndiye kuyang'ana za cha abnormalcho kapena chosa- chosakhala chabwinocho limatchedwa pathophysiology ndi m'bale wake wa phunziro limeneli la physiology ndiye physiology imakhala mabranch mabranch kapena kuti zigawo zigawo chifukwa aliyense mazuka kwa sakuphunzira inde ena za chipatala ena azongophunzira za thanzizo koma sakuphunzira munthu yense mene alimo zimakhala zovuta ndithu ndiye amakhala akutenga mbali imodzi ena akungopanga diso lokha ati amati optometrist aza maso madentist amangotenga kamwa lokhalo kumabweranso enanso kadi aujeni apa chestiyo ansiwetalenge anzawo ena angoona za magazi okha ma hematologist ndiye kwa ifeyo chilimbikitso lina kuti tingoziwa ma basics sitikupita deep ngati madokotolo ona kuti tikapange graduate nkumakalimbana ndi ena amene akupanga zomwezi a kwa ife tizindikire cholinga choti timvetsetse maphunziro achani azathanzi komanso malamulo azathanzi kuti tikalemekeze mulungu wathu pakumvera ndikhulupira kuti ambiri tamvesese kapena mwina ngati ndathamanga kuti ena ndasiya mbuyo wanaomba kukhala ndi kuchizo chimene chizatipangisa kuti tikazindikire kuti newstart inabwereranji ndipo kumachitika chani awo ndi malamulo azathanzi monga timakumbukira tinamvapo ena mwina nkoyamba komano ndichoncho ndithu zimafunika kuti munthu zikhawa chani newstart monga kazina komano breakdown yake ndimeneyo choyambirira ayi ndi kuti nutrition ndi thupi lathu likufunikira zina zake zoti kazika izi lizikhala ndithu lomasuka lokula bwino la mphamvu ndi zina zonse zimene tingaziganizire kuti likatha kuyendetsedwa bwino kuti no tikamasuke komanso tikakhale mmene inu ndi ine tikuonekeramo olemekeza mulungu komanso zonse zomwe zoyamikika tingakhale nazo pa e kapena kuti a ndiye wa wa exercise ndi othamangathamanga ali kuziwa ndithu komanso madzi ndofunikiranso mbali zimenezo zuwaso limene kuziletsa mpweya kuti timapumaso nthawi zinaso ya nthawi zonse kupumula kumene komanso kukhulupirira mwa mulungu wathu mfundo imene no tikuipikisana kwambiri msonkhano wathu ndi yakukhulupirira mwa mulungu nde sitipita kwambiri deep ndi mfundo imeneyo chifukwa mwina ndi maphunziro onse tili nawo wa mulungu woona akuziwayo tikamukhulupirire ndi yomalizirayo

Orezi rumburu. Aphunzitsi athu klasi motero. Madyedwe abwino. Yabwino. Nde a World Health Organization anapeza iwo mkafukufuku wawo kunena kuti no pamakhala mgwirizano waukulu pakati pa madyedwe komanso ndi chakudya ndi matenda amene amatigwira nthawi ndi nthawi kumatenda achina bp achina shuga sokhawa achina kolera kusekula mmimba useje zoti no zimagwirizana ndithu madyedwe athu ndi zokudya zimene tili nazo pafupi kapena even ka environment imene ingatizungulira kapena kuti dera imene tili tili takhalamo komanso thupi lathu limafunikira zoti lipeze choyenerera choti chikati chikati chikatipindulire mu thupi lathu nde mfundo yachitatu pa mutu umenewu ndionena kuti malnutrition kapena kusowekera zoyenera mthupi kumabweretsanso chitonzo pa dzina la mulungu sindikukhulupirira zonena kuti mungakhale ndi mwana kapena m'bale wanu oti ngonyentchera ndi kumasangalala zoti ndi akwathu mwachitsanzo ngonyentchera sindikukhulupirira nde chimakhalanso chitonzo chonena kuti pa mulungu amene zosakhudza nazo ndipo ndinafotokozera mbali yoyamba ija kuti chifukwa chani nutrition ina kusamalisa pena yake ndimene kuda matenda awo ndithu madyedwe athu usoma amakolezera pena kusonkhezera kuti no matenda awo akhalepo ndi mkazi zikutechecha folo zonse kumodzi muno monga ife anthu athupi anyama pamene tinena kuti zonse tokha ndi kuyenereracho chomwe no thupi lathu liyenera kupezamo nde tikayang'ana kwambiri ndikhulupirira ambiri mwa ifeyo tinaphunzirapo tili ku primary kuti pali magulu 6 azakudya mwinanso tinamva ngakhale sitinapite klasi koma tinamva zothekaso ena alipo mwina sanamvepo nde tonse tinamva ya pali zimenezo ndithu zimene ndi magulu 6 a zakudya amene amatchedwa ma carbohydrates kapena kuti zopatsa mphamvu maproteins kapena kuti zo- zo- zokulitsa thupi mafasi zonenepesa ndi choncho mafasi zonenepesa maminerals michere ina ndi ina ndi ino ndi mavitamini monga tina tina timakumbukira bwino timaziwa bwino koma china si- sichinaonekere apo ku 36 mbale 5 36 ndi madzi ndipo kuti madzi sakaikidwa mbali inanso tikaonanso kuti nawonso zikukhala bwanji ndiyeno sizimafunikira nthawi zonse ona kuti mukamaka- mukamana kuti apa ndi ndikudya mwathanzi kuzitenga zonse six zija zizikhalapo zikufunika kunena kuti mukamadya mbale yanu infact aja amati ak anapanga mbale aja za plastic anapanga dala za- zija zamagawo zija ndiye nthawi zambiri timati tikagula timakapasa ana kuti ana ndi amene azidyera umu akuluakulu ife tikudyera kuti kwinako chimene chija anachipanga magawo aja cholinga kuti no zithandize ife kuzindikira kuti kugawa ukuku ndi 6 yemwe uja koma mu half kunena kuti no pamene mukudya ndithu serving imodzi kapena kuti mama wangu chimene mungatinachitira ndiye kuti serving imeneyo atifikire kwa half ya 6 zija malinga ndi kupeza si tonse amene tingafike pa zitatu ena amene akupeza nsima kopanda ndiwo zothekanso komabe ayesese kuti no zifike zitatu zikavutisisa kuti apange zathina ziwiri ndi zotheka komano ziwirizo pa serving yoyambirira kapena kuti pa kukhala koyambirira kwa mamawa masana mazulo tizisinthasintha tizinthu tija cholinga kuti pa tsiku tizikwanisa kajani ka 6 kaja ndiye mukaona kokoko kuli green amene ali mavegetable amene kuti mupeza maproteins maminerals mavitamins ndi ena onse ali bodi makabo pali zakudya amene alambiza carbohydrates pinako maproteins ndiye kumadabwa kuti mwana wakukulu ndikumbukira bwino ndimayika kunsima koko aliyense amayika nsima eh? alipo amene sayika nsima sayikonda ya ndeno iyi amati ina amati kuti plate ya- yamagawa awiri ndipo kumakhala zina za folo malinga ndi kusankha ndi kapezedwe kanu pamene mungathe kufikira kuti tizidya zoko- zofika pa folo paja out of six paja zipeza folo

komano madzi ndoti ayenera kukhala pafupi koma sindinati madzi tizimwa pamene tikudya tiona kutsogolo ndiye chifukwa chani kukamba kuti masambawa akhala ambiri kuposa macarbohydrates amene ali nsima icho kama nsima yangayiwa mumapezeka macarbohydrates ambiri yeli kulasa kota yambale kwamba likainga wakuti ndi magawo folo chabe kuti masamba kwa green kutenga hafu ya mbale yonse ndi ambiri nafunza kuti ati zipanga choncho munadzifunsapo chifukwa chani ali nsima izikhala mtanda umodzi wachipande chakuti asindikika kuti ndiwo zizikhala zipande ziwiri za chipande chomwecho munadzifunsapo Simunadzifunse eti. Ambiri mumangomva kuti ali- ali chipande chimodzi cha nsima zizikhala ndiwo zipande ziwiri osati hafu ya chipande. Chifukwa chonena kuti no macarbohydrates amene apezeka mu nsima ndiwo ngotipasa mphamvu za tsiku limenelo. Komano ma vegetables apezeka zambiri zimene zimatisunga kuti tiyatsukire masiku akusogolowo. ndiye kuti ndipeze zambiri za umomo zana tikupeze za tsiku limodzi wazizimene pati pamene kwete galimoto amathira mu oil sitimathira oil uja wa black uja amakhala black uja aka aka akatha amakhala black kama ka zipi yellow or green yeah gold sathira daily amathira pakanthawi kena akasintha amadzaikamonso wina komano petrol ndi daily yoti galimoto ija itani isunthe ndife tifunika petrol yoyo mu petrol wathu asakhale wa chipande chachikulu cha chi- chigawo icho chachikulucho chifukwa tikapitaso chigawo ichocho tikamaso kunene pesesa kuja kuti overnutrition eh obesity koma sindinati apapa kuli obesity iyayi eti yeah tiona bwino lero obesity yathu titive tingaipange tiyeza bwanji kuti zafunzayo kwambiri kutsogoloko za hypertension ndiyeno tikatenga kwambiri macarbohydrates otipatsa mphamvu tsiku limenelo azikokhala kuti at least kachipande akoko kafu kagawo ako ka kota imene kuzikhala chani komano kwa green kuja kuzikhala zambiri chifukwa tipeza kuti maproteins kale koso alipo proteins komano uko ku vegetable amakhala konso

timayika choncho ero kuti nchosangalatsa kuti buku ili limene tikuwerenga lipezi buku la a ministry of health la malawi government world health organization ndi world food program anapanga lizika mabuku ali ali mavolumu atatu

achewa timati koko ya zimenezi ati zitulaji chachikulu ati chimangopereka zima carbohydrates zokha komano simapereka zina zofunikira zomwe thupi lathu kutani ndikufunayo ndiwo imangopezeka so nthawi zinaso tiziphikanso mwitani kukhalitsa chifukwa mbali inaso imene tinanena tizindikire mavitamini mwangoti muna mwatenga masamba aja kungabwelesa mwangotchola mujeni mudimba muja akabwera pa tebulo amakhala mavitamini ambiri komano nthawi chake mapita muli ma soluble mavitamini kapena kuti amasungunuka mavitamini ena ndiye amachoka sinangachikukangati chikutaya madzi chinthu chiti

kuti thupi lathu lizikhala ndithu labwino komano osamangodya nthawi zonse osathamanganso sizichitanso bwino chifano zizibalansa kuti energy input kapena kuti zomwe tikudya ndi zomwe tiku- output yathu imene tikutulusa zizibalansa mukamangodya ndi kungokhala osathamangako tsiku ndi tsiku ndikuti matupi athu sazifikanso

Then zima- zimaonetsanso matenda akenso mwapaderanso kuti kodi wamavitamini tingamuziwe bwanji ndi kuti ndipeza wapadera maybe ndigawanano pa gulupu zomwe zaliponya kuti ambiri kazindikireso kwa tazilisiro kwambiri zakuti mavitamini akasowa kwashiorkor kumimba iti upa itani koma ambiri sinaphunzidweso na kuti kodi zikachulukanso matenda ake ndi yani chifukwa cha nthawi tingodusako maybe ndigawana nanu kunga cholembera pawo kwa WhatsApp ndiye ndiyopata fotokoza kuti osangodya kungokhala chifukwa china kuti inenso mukangokhalanso ndikuti sizibalansa bwino matenda enanso mwataninso mwaputanso koma muzitakataka ndithu kuti eya zizibalansa bwino ndikanena kuti no tizipanga exercise sizitanthauza kuti aliyense apite ku gym kapena kuti kuchipinda chopangirako za masewero olimbisa thupi akanyamule 50 kg akazitani azitero ah. masewero amakhala osiyanasiyana pali ena mutha kungoyenda ena Ambuye kudalisa ndi kanjinga pa- pa nyumba mutha kutenga kumataninso kupalasa ena ndithu mutha kutokonyamwa tingapo kuti at least kathupi kaziziwa kuti noka kuchitika ndiye muthanso kutero kusazo zinazika mmenepo kaya kandika chiweto kumakayenda

kamalimba mtima muthu akanyamula zimaweti zija muthaso kutero komano mulingo ndimene mwina ungakhale funso de nthawi nthawi zina pala anthu ena tinamvapo mwina kuti awanauza kuti asamapange exercise kuchipatala ndi mwina muthanso kukhalanso nkhani zinanso zikachuluka mpingo kuti akuti pofunsa malamulo athanzi komano anatiuza kuchipatala kuti ayi musamathamange samange mafizo nde ena amabwerabe kuti ayi zonse mwa mulungu ndizotani ndizotheka ayambana kuthamanga zapezekanso akavulaza ena osayenera kutani kupanga ndeno magaidance ake ena kuti kutisogolera kuti muyesetse kwa at least ina masiku five okha pa pa sabata kuna pa wiki kuchita chitako ndithu kwa 20 minutes okha chifukwa ena amafuna amafuna zisonga ena 30 minutes ena 1 hour ena 2 hours ali kujimu koma malingana aliyense ndi kuthekera kwake ntchito zathu ndosiyanasiyana ena mu ofesi ena business ndi home office ukamuuza kuti two hours ndiye kuti akumadzuka half seven kapanga kundabuna nthawi yanji nde adya nthawi yanji asamba nthawi yanji ndi mwana wa at least twenty minutes imachita nso kwakukulu kuthandizira kuti anthu ndikathe kukhala thanzi de nthawi zinanso zimatheka kuti mwina mufuna kupanga exercise chifukwa mufuna mu- muchepese kulemera kwa thupi lanu zimathandizanso and zimenezozo mutha kuzisilira mwina anawo akafukufuku anapangako a american cancer So- society anapeza ndithu kuti eh, uche 20 to

sizimachita bwino eti chimodzimodzi muti a escom muona kuti mafizo kuti ma- magesi achakangozima inu musiye chilichonse chionda mudzapeze nyuzi zayikidwa kale nthawi yakuti akuti morera muotcha zinthu malo mwake mpaka chimodzimodzi switching yanu zafikapo zafikapo chimodzimodzinso ma exercise ma- ma exercise 5 to 10 minutes zimakhalapo kenaka kuti kathupika kazimasukapo

ndeno kwa ena amatha kuthamanga ndithu pang'ono kuti atha kuyenda yenda amatha kukavomereza ndiye kuli ena kuti atha kungoyenda panopa ndi apo ayamba kale kutani kuvutika mtima ndiye mukawauza kuti ayi inu amwene mukhale ndi chikhulupiriro ndi nthenda yanuyi new start ujayi pangani apply muchiritsidwa makosana adzagwa mudzayimbidwa mulandu ndiye kuli kunonso nthawi zinanso kuonanso kuti kodi thanzi langali ndi exercise zitheka ngati ndili ndi chikayiko titafunsira amene akudziwa bwino za zinthuzi ngati adotolo athu kapena anotionebe kuti ndikafunsebe especially kwa anthu ali zaka 35 kupita tsogolo kuti atha nthawi yayitali sakupanga chani exercise ndi akaone kuti mavuto a mtima kapena amene ali ndi mavuto ena a m'thupimu angandivomereze kuti mpaka ndikafika kumeneko zisaike mulungu wathu pa chiopsezo inde ine mukupanga chani New Start ya nafotokozanso kuti tapanga exercise kuzithira mazi ubwino wa mazi ndiye inaso mbali inaso monga ngati kusamba mazi sikusamba kokhaso nthawi zinaso kumwanso mazi nkwabwino ndiye mwachaona ndina kuti pali magulu 6 koma taona 5 Paja 6 yake ija chani? Sio. Ndiye kuti kudwala kapena ndili bwino bwino ati pure water. Apa tikumvesesana kuti ndi pure water iyi sakunena kuti katenge ijayi amagulisa a Sobo a Nyika a Cool Drop ndi anzawo ena. Komano mazi oti musanaikemo kalikonse. Kaya ena amati ndikatenga mazi then ndiikamo kaya kashuga kaye kuti ndimwe madzi ambiri chifukwa kuti mwina ndilibe kuthekera kumamwa madzi ambiri pasiku lonse then ndiziikamo kashuga pang'ono kapena mwina kajuwisi instead of madzi awonso kumwa madzi azikhala madzi opanda kanthu ngati ali oyikako kanthu kuli kotheka kachani ka herb kapena kakhale kalemoni kungofinyira kuti at least chifukwa lemoni uja ndiye kuti ukutenganso ka vitamin c eh kuonjezeranso kuthupi lathu ndiye tinanena kuti mbale yathu pazikhala zitatu koma sinanena kuti madzi aja azikhalanso mbali pambali kuti fikire mwina nkadadya ndiwo ziwiri ndadya mwina sima ndi ndiwo kuti zilipo ziwiri ndiye pakhale kachitatu ikhale kapu ya madzi Ah. pazidutsako ka nthawi mwina akati 30 minutes ena amene anatha kuzi- kusakasaka ndithu za physiology kwambiri akuti 30 minutes ena ma 2 hours ine ndilibe zolembera za- zotsimikiza kwambiri koma pazidutsa kanthawi ndiye titha kuona kuti tisanadye pazidutsako kanthawi kena kake takhala tamwa kaye mazi kenako kupita kukadya kuja pazikhalaponso kanthawi kuti no

kuti makosana amene aja agwire ntchito yawo azitha kutani kugwira bwinobwino mmene tilili mkati muno mukutentha ndithu kuma fan aliyense mwa ife aku- akupumira mmwamba kukuwotcha eh ngati kwachitika kuti katempecha kasika ka mphepo yozizira tonse tikhala very active eh chimodzimodzi ma enzymes kapena kuti makosana awa ama- amagayagaya zokudya mwathu pamakhala temperature ina yonena kuti no tikakwezera kwambiri ena mwa iwo amazonda temperature inde inde ndi monga mmene tilili anthu ena amati ine usiku ndimakhala very active in terms of kuwerenga eh. ena masana ndiye amazonda ine ndi masana ndikagwira buku ali akatswiri ndiye chimodzimodzi nawonso ena temperature yokwera amasangalala amakagwira ntchito yawo mo- molemekezeka ena ikatsika molemekezekanso nde tikatenga madzi kuti no- ozizira n'kukaponyamo ukakhomerera aja kuti ntchito tayasiyitsa kutani kuti no asagwire ntchito yawo especially amene amakonda kukhala m'mimba amafuna azikhala yotentha nde tikatenga n'kukathira aja ozizira choti chikhalisa mmene pano sizipitaso bwinonso m'matole kachichi chipite chikagwire ntchito yake kuti chikagaike ndi madzi aja azipitirira zikangosukasuka ndi zina zija kumatani kumapititsa komanso kusamba ndithu tsiku ndi tsiku kuti no mabowo athu amene ali pakhungu awa amatulutsa zoyipa tikhale kutani tikuchotsa ndi zolembera zina zimafotokozanso kuti ngakhale usiku wootcha

limodzi ndi chakudya asakhalenso ozizira pomwe tadalitsika ndi fridge asakhalenso otentha kumene ndikumene ndi mauvuni kapena nkhuni zambiri pa khomo osamakonda kubwatutsa madzi nthawi zonse madzi aliwonse okumwa koma ndikhulupa zoti madzi awawa sakuletsa kumwa otentha m'mamawa eh mina ndi familia yathu izi ndiye testimony imene sakaniza madzi otentha m'mamawa ndikadamwa mmawa sitingoza tiyi uja timamwa wakadzutsa ayi ya monga tinafotokozeranso pa 30 120 minutes kapena half hour kapena 2 hours ndiye tingathe kutero komano mulingo weniweni kuti mutimeke malire zoona kuti inu amwene monga mwachi health reform kapena mwazathanzi

ndeno indicator yabwino kapena kuti chotsogolera chabwino tikadzuka mmawa muja pamene timafuna tizipita tikadzithandize tikataye madzi tikataya madzi aja azioneka chani oyera ndidziwe kuti akhale ngati thupi langa madzi ndokwanira komano akangoti atuluka a yellow aja a- a- ziti yellow ya achikasu ndiye kuti ah, sizili bwino

eh nkwabwinonso usiku pamene tiwukagona tiyeneranso kusamba ndithu kulifewetsa thupi komanso kukolopa zonse zonyansa nde kuti tikusamba tikuchitanso bwino kunena kuti tizithawa dzuwa kuti aka una kuyenda ndi ngati kapena kuuma dzuwanso tizichitanso nalo mokhulupirika ngakhalenso palinso anthu ena kuti nomina pazuwa sitingalimbikitse kukhala pafupipafupi monga anzathu aja ali ndi khungu losiyana ndi lathu ambiri eh, timati a- a- albino kuti akakhala pazuwa nthawi zambiri ndekuti kansa ja yapakhungu imagwira kwambiri ndi pamene timati kuwalimbikisa kunena kuti iwo zipewa zinthu azikhalaso nazo kuvala zipewa kaya magalasi mwabe nthawi zina kuti kukamaotcha kazuwa kaja kusawotcha kaja nkhope yokha azingopanga ndi manja awa komanso chani mapazi kuti no khungu lawonso lizitengako kuti mavitamini d koma ingakhalenso nafenso amenenso khungu lathu lili bwino tingathenso kukhalanso pazuwa mamawa komanso chakumadzulo kuti no khungu lathu likatenge vitamini d ndikati kuti khungu lathu likatenge vitamini d kutanthauza kuti kuchokudya china vitamini d amapezekako monga ndanena kuti zokudya zambiri mavitamini alipo koma zakudya zambiri vitamini d ndiosowa amakonda kupezeka mu bowa bowa ndi amene amakonda kukhala ndi vitamini d komano sitonse amene timadyaso bowaso ene sitonse amene tingafikireso chani bowayo ndiye malo mwake mulungu anatilengera khungu lathu kuti no ngati kati mwa zochitika za mkhungumu lili ndi kuthekera kutenga ma mphamvu ya ya zuwa ndikumapanga activate kapena kuti kudzusa zochitika za maenzyme ena kapena ma process ena mkhungumu kuti akapangeno makemiko ena kuwaphatizaphatikiza ndikupanga kachani kavitamini d ndikabweresa kuthupi lathu ndikagwirisa ntchito ndiye kufunika kwa vitamini d ndikuti calcium amene ma minerals ija akatengedwe kuti no mafupa aka athuso akhalenso olimba kunena kuti vitamini d uja akutengedwa kugwiritsidwa ntchito kuthandiza kuti calcium ujayo akatengedwe kuti no nde ngati sizitenga kuti kaja vitamini d kuti zitanthauza kunena kuti no calciumnso itivutanso kutani kumutenga ngati ali ana ang'ono ang'ono ndiye kuti no miyendo ija imatani paja imapindika kwe ya ndi choncho ndithu aloleni ana asewere nthawi zina pakazuwa koma ikafika laomba kwambiri auzeninso ayi bwererani tiyeni tikhale pamthunzi

kaganizidwe kathu kaziikaso patsogolo kunena kuti ah, ichi chapezeka ndichite nacho kukhulupirika inde koma ndi chabwino kapena chindivulaza ndiye tikalola kunena kunena kuti no zonse zikachitikire ku ulemerero wa ndani wa mulungu si zonse zimene tingadye mulungu angakondwere nazo kuti tapereka ulemu kwa iyeyo ndi madyedwe abwino kapena kuti kudziletsa koona ndiko kunena kuti no tikasiye zonse zimene zimativulaza thupi lathu ndikukatenga zokhazo mwaunyinji komanso mokhulupirika kapena chonse kuli chomwe chili chothandiza thupi lathu ndiyeno thupi lathu lizikhala no kapolo wa malingaliro athu osangoti kuti zapezeka ndiye tinazo ayi mwina kaganizidwe kathu kazitsogolera kuti ah, izi zapezekadi eya munthu zoyenerera adye motani zitakhala zoyenerera adye zambiri mofikira mitanda folo kapena iwiri kapena umodzi ngati ngati mwadya moyipa namudya zabwino zina zitikataye koma tikatha katani akakule bwino titatha kukhala takusankhira zakudya zabwino komanso mene takhalanso mpweya umene tikupumawo ukakhalenso wabwino ndeno thupi lathu system yathu kuti ikakhale yamphamvu zotenganso kupewa kumene ife timaupumawo kapena no timauchita nawo kuti thupi lathu chifukwa kuti thupi lathu timafuna oxygen oxygen uja akalowamo maphunziro azakudya omwe a za physiology amafotokoza kuti no ili ngati mukayasa moto eti amakuzira ngati moto mu mu thupi lathu ngati oxygen a chemistry ama- amafotokoza choncho kuti kutentha kumene kumachoka mkati mukuti mukuchitika heat yona kuti ku- kuotcha kuti oxygen uja akulowa ndithu akama- akapita ku macells ang'onoang'ono amene kuti ziduswa ziduswa zimene zimapanga thupi lathu imene lili building yathu ili njerwa imodzimodzi nafenso tili ngati zimene izozo zimapanga thupi lathu ndiye kali mwa tinjerwa ito muli ma areas ena kapena kuti tiziwalo ta mkatimo kamodzi kake kamatchedwa kuti mitochondria kamene kumatenga oxygen uja ndikupanga mareaction ake mmene mujamo ndikutulutsa chani mphamvu nde kaphukusi ka mphamvu kumatengedwa mthupi lonse kugwiritsidwa ntchito ndene funa kuti mpweya tizipumawo uzikhala wa quality yabwino osangoti kuti bola kuti kukhala ndiye kuti basi zonse zili bwino ayi ngati tili mawindow ndi kutsegula kuti mpweya wabwino uzitani uzilowa ngatinso tikukhala ku area yona kuti kuli zinyasi zambiri kukuchitika fungo tiyesetse kusamuka ngati nkotheka komanso ife chipinda chathu chimene chisakhalenso chokolezera kupeza mpweya woyipa ngati kuli zovala zonyowa then titulutse zikatha kakhala zikatha kayanikidwa panja kuti zisafikitse fungo woyipa mkatimo tisafike paja pozolowera kuti kuti ah, ife kuno choncho ayi koma popuma pathu ife nobwera adziwe kuti ndakafika panopo azimatha kusiyanisa kuti akuti awo ndachoka kuja ndakufika panopo eh kanga lichimpuyaro panopo ndiye chayipa ayi mazina kafika mwamva kuti ah makanga ali panopo ndiye kupumulirapo kampweya kabwino eya ndiye zizitero ndiye kuti mpweya wabwino ndi dalitso ndithu kuchoka kumwamba umene umathandiza thupi lonse ndithu kuti likayende mwabwino bwino pa zimangomvetsa chisoni kuti monga munthu tikanena kuti ndi mdalitso ndiye kuti tiziyang'anira galimoto ndili nayo chovala ndili nacho koma zinazo koma mpweya wokhawonso ndi mdalitso wapaderanso osangoti mpweya wokha koma mpweya wabwino ndiye tatenga zonse akhulupirika tizipumulako osati kuti ndi ndikhale luso lathu kapena kuti kuthekera kwathu nthawi zonse kumangogwira ntchito kugwira ntchito kuti mpaka ndizipeze aa komano tikakumbukirenso kupumulanso ndiye pamene tikupumula tikakumbukirenso kuti yesu khristu anafotokozanso kumene nonse othodwa olemedwa idzani kwa ndani kwa ine a mateyu 11 verse 28